takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero
the dc Nkhanza sizabwino kapena kuti litima silabwino. Lero ndikupatsirani nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene bambo wina adapha mwana wake chifukwa cha nkhanza chifukwa cha litima. Nkhaniyi ikunena kuti bambo wina wa ku Dowa adakwatira mkazi wa mwana kale ku Dowako. Koma ngakhale adamukwatira mkaziyi, iyenso pokalowa m'banjamu anabweramonso ndi mwana wake. Koma popeza wa chake ndi wa chake, ankapitirizabe khalidwe lomuzunza mwana amene anamupeza kubanjali. Ndipo ngakhale olowankhoswe analowerera, mafumu analowerera, komabe mkuluyu adapitiliza kumamuchita nkhanza mwana obwera o, omupeza uja chikhalirenicho iyeyo anabweranso ndi mwana wake ku banja limeneli nkhani ikunena kuti siku lina amayi ake a mwanayi atachokapo kupita ku bizinesi zawo a abambo adatengerapo mwayi ofuna kuti amuphe mwana ujayo ndipo adakagula masuwiti ndi poizoni ku msika wa ku Dowa. Ndipo atafika naye poizoni uja ku nyumba ndi maswiti aja, adatenga maswiti aja limodzi ndi kuithira poizoni siwiti ina osamuthira poizoni, ndi cholinga kuti ana aja akabwera adzatenge switi wabwinobwinoyi ampase mwana wake komanso switi wa poizoni ampase mwana wompeza uja. Mwasoka ilo adaganizanso kunena kuti aah ndithamange ndikasambe kuti ana aja asanaweruke azandipeze ndili kilini. Pamene ndikuwapasira maswitiwa ndizakhale kuti mmanja mwanga muli bwino inenso poizoniyi asandigwire, asandichite, asandipake. Soka ilo akusamba ku bafa ana aja anaweruka msanga ku sukulu isanakwane nthawi yawo chifukwa adali aphunzitsi akupita ku maliro ndiye adanena kuti ana onse azipita. Pa tsiku limenelo ana aja atalowa m'nyumba anapeza bambo awo ali ku bafa ndipo adangofikira kutenga maswiti aja ndi kugawana. Mwasoka mwana uja wake weniweni uja adatenga switi ija ya poizoni uja, pomwe mwana wa mayi wompeza uja adadya switi yabwinobwino. Mmene amabwera kuchokera ku bafa, abambo adapeza kuti mwana wawo weniweni uja akutuluka thovu mkamwa ndipo zinthu sizinali bwino. ndi pamene adadziwa kunena kuti, Mwana wanga weniweni womupeza, amene wombereka ndekha, wadya poizoni. Nkhanza si zabwino, nkhanza ndi zoipa. Tikunena pano abambowo ali m'manja mwa apolisi ku Dowa konko chifukwa chokumupha mwana wawo. Nkhanza si zabwino. Ngakhale olo m'bomamunso tikamakhala tiyeni tichepese nkhanza tiyeni tichepese kusankhana mitundu ndi izitu zatichitikira kudowa aminista ena amphamvu adalamula a dodma kuti atenge chimanga china choonongeka apite nacho kuchisi kuzomba china chabwino chipite kwawo akachigawe anthu atame akudowako soka ilo mmene akuluakulu aku dodma amapereka makalata kwa ma truck drivers kuti atenge chimanga chija chizipita anasemphanitsa mwangozi malo motenga chimanga choonongeka chija ndi makalata kumpasa munthu wakuchisi ku Zomba adatenga zimene zija ndikumpatsa munthu wa ku Dowa. Driver anangonyamula ndikuona kuti ine ndi wa Dowa ndikukaliza ujeni truck yache ndikumapita. Ichi chabwino chimene chinayenera chipite ku Dowa chija adatenganso ndikumpatsa driver wina amene anali wa ku Chisi ndikutenga zimene zija ndikumapita nazo ku ujeni kuchisi chimanga chakudowa chija ndi mmene mwamva inu kunena kuti anthu akudowa alandira chimanga chowola chimanga chamadeya kutereko zimene zija ndi mphamvu ya mulungu ni nkhanza akufuna mulungu kuonesera kunena kuti nkhanza si zabwino chifukwa chakuti iwe uli pa udindo komanso kwanu ndi kudowa sukanayenera kuti ukapange nkhanza zotero Lero taonatu wadyesa anthu ako omwe akudowako chimanga choola. Chimanga chija mmafuna kuti choola chipite ku Chisi chinapitako chabwinobwino ndipo tikunena pano ku Chisi sikunachoke any query yonena kuti kwabwera chimanga choola chifukwa chonena kuti bwana wa ku Dodma popereka makalata anasemphanitsa mwangozi chimanga choola chopita ku Chisi chidapita ku Dowa, chimanga chabwino chopita ku Dowa chidapita ku Chisi. Tikuyenera titengerepo phunziro kunena kuti ife tonse kuchokera ku Nsanje pakana kukafika ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji, tonse ndife Amalawi. Sitikuyenera kumapangana nkhanza. Ngati kuli boma limene likupanga nkhanza kumasankhana mitundu, ndiye ndi boma la mcp tikunena pano ngakhale aku malawi housing corporation kumene koko akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana ndi ceo wabwerapo kumene kungolankhula china chilichonse iwe uziwe kuti yako yavuta kungokumva kuti ndiwe wakumwera siwe siwe uh, mchewa uziwe kuti zako zavuta ngakhale kuzomba ku malawi housing kumene kwavutiratu kuvuta kukupangidwa nkhanza kwambiri ngakhale galimoto imene ya ceo imene timanena kuti ndi galimoto imene ili ngati ya chief executive ikuyenderedwatu ndi munthu wa mcp anakayitenga galimoto ndikumpasa munthu wa mcp ijayo galimoto mmaziwa inu galimoto ya ceo ya, ya malawi housing imene ija ikuyendera ikuyenderedwa ndi munthu wa ku chipani nkhanza zopanga zuwa likuwala nkhanza si zabwino ngakhale olo ma promotion mukapita ma department osiyanasiyana mupite olo kwa kwa dc kumulanje mupeza kuti ma promotion akungopasana okhaokha mukapita ku, ku, ku balaka mukapeza kuti ndi chimozimozi ngakhale olo nkhani za ma certificates kwa kwa dem ku balaka anthu akuyendera ma certificate ya 8 amene ali ndi ma certificate enieni akuzunzika kwambiri sakupasidwa ngakhale promotion ina iliyonse motero kuti pologalamu iyi amakonza a jessie kabwila ndi pologalamu yabwino kwambiri ndi pologalamu imene ikanaunikira ndikuona enieni amene ali oyenerera kuti akagwire ntchito m'boma koma vuto la ife kuno ku malawi timayamba zinthu zabwinobwino ndikuzilowesa ndale zinthu zija ndikuthera pa msewu motero kuti 14 days inapitatu koma kuli zii aja ankanena kuti nda- ndipereka 14 days ultimatum pakana lero kuli zii kuli nkhanza zosiyanasiyana mukapita musalima mukwa dc kuli nkhanza mukapita kwina kulikonse mukapita ku thyolo thyolo district hospital kuli nkhanza zokhazokha zochita kuwapangira ndi mapeshenti omwe and sitikudziwa kuti kodi inuyo ma officials kapena akuluakulu a chipatala cha thyolo simmakhala ndi maganizo kuti siku lina a, a, mapeshenti amene mukuwagonesa mukhondewa adzalumidwa ndi agalu Kaletu kunali a vetenale akati akaona agalu ongoyendayenda amaapha. Lero pano patapitani pa Thyolo District Hospital mukaone. Ma patient akugona ndi agalu. Agalu chifukwa cha kusowa kwa kwa chakudya akumathawa m'makwawo ndiye amapita kuchipatala kuja kuti azikatolera zakudya. Koma akumagona ndi anthutu, kumagona ndi anthu. Koma ma authorities ali pompo sakutengapo any action to help the patients. Tikunenatu pa Thyolo kuli mavuto oopsa pa Thyolo. Kukakhala ku Phalombeku, kukakhala ku Mulanje, nkhani za madilu ndiye ndi pena paliponse kokera kwako. Tikapita kumpotoku ndiye hii! Paja anthu akumpoto amatengedwa ngati ndi agalu. Kumenekoko ndiye kuli nkhanza zosiyanasiyana zimene anthu akukumana nazo. kumazitenga ngati enawo ndiye amalawi kwambiri enawo si amalawi and leroli lero ndi opportunity ya president pamene ali ndi sona anayenera kuti akachite tackle ma issues amene akukumana ndi anthu muno mmalawi kukhala ine president wa nzeru kuti ndi ineyo tsiku lochita resign lija likanakhala lero chifukwa pamene pafika dziko lino pafika pena pake pa mwana wakana phala ndipo ine ndikutha kuwona mavuto amene ati akumane ndi anthu, ngakhale olo mavenda amene, mavuto awo kuti aka, aka, akapikule, akagule zinthu, akapikule olo, olo, olo mabelo omwewa. Belo yafika pa 1 miliyoni 500. Kodi munthu akatenga ndalama zokutiko, ndipo ati akagulitsa, akagulitsila kuti kuti akabwezemo 1 miliyoni 500 zinthu sizili bwino muno m'malawi and sindikudziwa kuti kodi inu andale mukamakhala pansi mmaganiza bwanji Because popeza mukanakhala kuti muli ndi chidwi chokonda anthu anu tsiku la lero chakwera akanachita resign pamene akupita ku parliament Koma ayi ndithu, nkuthekanso kuti mwina Chakwerayo amafuna kuti achite resign malinga ndi background yake yopemphera koma muli a tongwetongwe ena momo ma, ma, ma mafia amene akumamuuza kuti bwana musapange zimenezo bwana iyayi musapange zimenezo that is why akumapanga mapulogalamu obera kuti zisankho zikubwerazi adzawinenso chifukwa akudziwa kunena kuti zawo siziyenda bwino akudziwa kuti kuba kumene aba chifukwa ngati kuli anthu amene alemera mwazizizi angomanga nyumba paliponse angolemera mwazizizi kungolemera mwazizizi ndiye ndi amu mcp pakali pano pa kuli phwando phwando lomanga mahotelo lomanga maloji hey, komatu anthu amaaba inde koma a mcpwa aonjeza kwambiri ndikutha kuona chisankho cha magazi, chisankho chimene anthu ati apwetekane, chisankho chimene ena adzadzikakamize kuti iwo ndi amene ati awine kapena adzachitidwa declared kuti awina, chisankho chimene chilibe chilungamo. Ndikutha kuona ngakhale nyumba imene imatchedwa kuti data server room ya ku meki kumene kukulowako ndi a mcp okhaokha azipani zinazo akuletsedwa koditu kuli gule wamkulutu 2025 ngati wina salandira kamfuti kaje ndi kachipolopolo ndi mwayi koma pulogalamu yophana iliko ndithu mulungu akundionetsera mmaloto amene ndaona ine zulo usiku wathawo, ndatha kuona ndithu mfuti zikutuluka zikugawanidwa kwa anthu ngati ndi ma ball point koma zili mfuti. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.